achimwene ndinachotu chikhulupiriro chonse kuti zanu zonse kumeneko zili bwino ife abale anu kuno kumudzi kwanu ayi ndithu zinthu zikuyendabe basi nkhawa ikumangokhalabe kumwambako basi achimwene zikumayambano kuopsa Dzuwa lachuluka, mvula yatichita njomba. Yadula basi. Kulima ndiye muja ndimakukambirani muja achimwene, ndife anthu olimbikira kwambiri. Tinalima ndipo kudzalanso tinadzala. Koma nkhawa ikumangokhala yomweyo basi kuti koma mwati zithera bwino? Penanso ukadzuka n'kuyang'ana kumwambako, kulingaliranso ndi mmene mbewu yavutira chaka chino, kudula. ukumalakalaka utapita kukachifukula chimanga chonse chimene chinadzalidwa kuti a ayi basi mwina ndibakachinyika kaye ulendo uno anthu talima achimwene ochuluka njala ija panopa yatiphunzitsa kuchita zinthu zina zake zosiyana ndi mmene takhala tochitira zinthu zathu nthawi zonse tiyamikire kwambiri basi zotsogola za Kwezy Tikuti mwina mukangomva kumeneko ku Mangalande kuti ku Nyasalande kuli basi yabwino imene zochitika zake sizisintha, imapangabe zinthu zabwino kuyambira kalekale, kachakudya kabwino, Wi-Fi, internet yaulere komanso mayendedwe abwino kwambiri, nkhani zake ndi zimenezi achimwene Kwezy buses imeneyoyo ndikawawa kwa basi kwazilumika zochuluka yakhala yokhulupirika achimwene nchifukwa yake lero lino kwathu kuno munthu akangokuwa kuti ulendo pa basi chimene chimayenda m'mitu ya anthu ambiri ndi basi za Kwezy basi kwinako zinazo adayesera koma eh disaster disaster disaster ndatchulako ngati ine ndatchula munthu ngati ine ayi chabwino munthu une ndimanena kuti chaka chino nena zoona achimwene ndi chaka chimene manyasa alima kwambiri nchifukwa chake ndikumapemphera achimwene kuti mvula igwe bwino isapange njomba ayi chaka chomwe anthu apirira ngakhale akumana ndi zokhoma koma tsopano tikumaganiza kuti kodi ineyo ndiye ndikapanda kupanga izizi ndiyeno ndikhala bwanji basitu nkhani yake ikumakhala kulima basi momuja tinkachitira kale muja inu ndi ine nyumba mwa makolo panalibe ungokhala ayi tiyeni tonse aphwanga wakumunda basi malemu achimwene aakulu ndimawakumbukira wina wake akachita ulesi nkhani zolimazi iwo ndiye makofi samachedwetsa ayi amakuntha osati sewero tinkayesa nkhaza koma chidali chikondi samafuna adzakhale ndi abale amanjalendeyi zikungovuta panopa achimwene kuti m'badwo wa achina kafadalawo ndiye tautayirira umachita zimene ukufuna ndiyetu pepani inuyo zosakoma ayi mavuto kuno atipangitsa kuyamba tsopano kulimbikira zochitachita anthu amene analibiretu munda mabwana a ndalama zawo amene amapanga zawo pena pake azindikira kuti eh ayi makono sungamangodalira njira imodzi yokha yopezera ndalama ayi ukuyeneranso ukhale ndi kena kake kamunda pena pake Zomangomvetsa chisoni kuti kwathu kuno kwa Chafera Mthengo ndiye tikukanika kuchita zimenezi. Anthu akumabwera kuchokera madera amutalimutali kumadzatilimira minda yathu m'khonde. Minda yathu ndithu kubwereketsabwereketsa! Ifeyo bola atipatse ya Jada tikonkhe kukhosi za tsiku limenelo basi. Penanso umadzifunsa kuti koma izi ndi zoona? Jada ongomwa tsiku limodzi basi, koma kupereka minda yathu kwa alendo? ndiye akumachiphophola chimanga osati masewera ife tikuona kenakanso ndi kumayesedwa kumakawaberanso alendowo panopa ndi mmene moyo ukuyendera aliyense atachilimika amwene kuponya kakhasu pena pake kusintha kukhoza kuoneka sipaja amati padutsa khasu sipanama mvula tikumaidandaulayi imafunika kuipezera nzeru imeneyi. Kwathu kuno ikati igwe mvulayo ndiye imagweratu osati sewero, yochuluka yomakokolola zinthu. Komanso ikati isowe ndiye imasoweratu. Kenaka anthu manja nkhosi kulira, abale titani ife, mayi wawaye, kuno kuno kuno. kuno kwa chafera mthengo kufunika kuti anthu tiphunzitsidwe m'mudzi mwathu muno tigwirane manja tipeze malo amene madzi aja akatsika kuchoka kumwambako tidziwagwira pena pake kuwasunga kwa timiyezi tingapo nthawi ya ng'amba tizitenga madzi amene aja kuthirira mbewu zathu zitangotheka kuti tikumatha kulima kawiri pa chaka kwathu kuno basitu ndiye kuti taoloka. Koma tudikira mzungu adzatiuze chochita. Zimenezi ndi zimene zimakhala zinthu zotipweteketsa enafe achimwene. Ujeni, dziko la Mali lakhala dziko loyamba kuno ku Africa kulengeza kuti labweza ngongole zake zonse zimene anali nazo ndipo lilibenso ngongole ndi munthu, moti ndi amfulu. koma ine nasirira mwamva inu mpakana kumachita kuimba nyimbo yawo ndayibwezatu ndayibwezatu ngongole yanga yonse ndayibwezatu timamvetsera mwachidwi kwambiri kuti inu chichitika ndi chani kuti ngongole yonse imene dziko la mali lidatenga kumaiko akunja ibwezedwe ndi pamene timauzidwa kuti ii ulamuliro umene ulipo pakadali pano uti ulibe chibwana Ulamuliro wa asilikali unalanda katundu ndi chuma cha anthu onse andale akatangale kugulitsa zonse ndalama zake ndikubwezera ngongole. Ndati shaa! Koma nzeru zinazi zumakhalatu zodabwitsa achimwene. Nthawi zina zake koma tikuyeneradi tiyambe kumachita zinthu zosiyana achimwene. Anthu ena ake akutitola kwambiri, kumatibera ndalama zathu zamisonkho kumaona ngati mwina mwake tonsefe sitipenya, ndife ogona, ofundira bwengete. Penapake pakufunika kumbwanjira onse amene akhala akudzikundikira chuma chochuluka chimene chimayenera kukhala cha anthu wamba ngati ifeyo a Bwantasa kwa Chafera Mthengo. Chifukwa si zoona ayi achimwene, viwanthu vophunzira bwino zizimakamba za ngongole zimene dziko lathu lili nazo, timafika mpakana pomadziguguda pachifuwa, kumadzifunsa kuti koma akuluakulu, ngongole zimenezi ndani ankatenga? Ankatenga kuti za chani? Zatipindulira chani? sizoona ayi kuti ngongole zomatenga anthu ena ake kupangira zinthu zawo ndi apabanja pawo basi anthu tonse tizisowa nazo mtendere ukati uyende pena pake ndiye kuti ukumana nawo kuchita kukumbutsa paja tu inu muli ndi ngongoleyo Bwantasa ngongole adatenga ndani nthawi zanji ankapangira chani Ukanika kuyankha, umangodabwa kuti anthu ena ake oti amakhala kamoyo kovutika posachedwa pompa, koma chokhacho chongoyandikana ndi mabwasala ena ake kumtundako, koma munthu ndiye walemereratu osati masewera, kunenepa uku komafika mpakana khosili kubisika, kumadzifunsa kuti kodi pamenepapa mutu ndi uti, khosi ndi liti? akumatibera ndalama zathu ife tonse m'mudzi mwathu ndikumadziwa ndithu kuti akuluwa ndi akuba ndithu sizingatheke m'kanthawi kochepa komweka nkufika posanduka kambona chonchi koma monga muja timachitira zinthu zathu basitu kumawombera m'manja oterowo kumawatchula bige bige bige abigewa akutibera ndalama zathu nkumakwatirira mitala munthu mkulukulu tsonga lino basi kumapanga tizibwezi tatsungwana ting'onoting'ono kumatafuna ndalama zathu modekha ikafika nthawi yobweza ngongole ndiye akuluakulu e, tiyeni ti- timange malamba pa mimba tivale zilimbe tili ndi ngongole ma- matriliyoni chani kaya mmatani nazo zoyankha zosamvekayi kuyambira 1994 kwathu kuno anthu akhala akuongola ndalama koma zakhala zikumalowa m'matumba obowoka ngakhale panopa ena ake azilankhula kuti iyayi panopa ngongole zathu zaye zanyanya abale zanyanya tafika pamenepa ifeyo kumudzi kuno tikumakhalabe okwiya kwa basi makosanawa akufika pomadzitamandira kuti ife bolani tinkakongolako bwino nkhasako koma wawa anyanya zoona Ngongole ni ngongole basi. Mzimu umenewu wa ngongolewo ni mzimu wacabe kwabasi. Kaya ngongole zatengedwa zocepa kaya zambili, koma mzimu wa ngongole, makamaka zimene mukudziwa kuti ngongole zimene zikutengedwazi si zobweza lelo, zidzabwezedwa zaka 25 zikubwelazi, ni moyo wodzikonda kwabasi, moyo wowononga tsogolo la ana a anthu ena ake, moyo womanena kuti, aa zilibe kanthu tatengani ino nthawi imeneyo enafe kudzakhala kulibeko ayi adzadzionera okha nthawi imeneyo atsogoleri amene m'mutu mwawo nthawi zonse mmakhala mukuyenda ngongole ndi atsogoleri amene akufunika tidziwakwenya kuwaphaphalitsa ndi mafunso lero lino tikuvutika ndiye ndikumafika pomatiuza kuti inutu Obwande sa eh, zina zake sizikutheka chifukwa ndi ngongole zochuluka zimene boma lanu lidatenga m'mbuyomu zinatani ndalamazo ayi toyileti paja ndi zijazi adakumangirani ma, ma toilet zija koma pali nzeru pamenepo kumabwereka ndalama kugulira chingamu pali nzeru Ndikudziwa mudziti Obwande mukuti chani kodi? Mukuoneka mwakwiyatu. Ndikuti ngongole zimene tili nazo pakadali pano makosana onsewa kumtundaku adzigugude pachifuwa kuti ndachimwa, ndachimwa, ndachimwa kopambana. Onse kuyambira 1994 akhala akupanga zofoila. Tili pamene tili pano chifukwa cha anthu adyera. kukanakhala ku Mali ndiye kuti tikanawagwira kuwakakamiza akabweze okha ndalama zimenezi chipemba chomabwereka ndalama ndi kumapangira zosadziwika chikuchuluka kwathu kuno sizoona ayi ndakwiya ndakwiya kwa basi ndakwiyatu ndakwiya ndakwiya akuti kaya hazinolo kaya tani kaya ndiye ngati tikumwa madzi ee kumakhala akulira makombola usiku wonse kuchezera ish koma makosana hazinolo phokoso bwanji mmalo moti tidzichita phokoso ifeyo ma Blues koma ee ubwino wake a Man United yo ah wathu kuno kulibe masapota ake nanga munthu panopa